aa kalata tinachoka kumudzi kumalawi obwande mukuli chani achimwene koma muli bwino ife tokwanu kuno ndi a ambuye akutisunga basi akhala mavuto ndiye monga muja ndimakambira muja tawazolowera penanso tikumayimba achimwene mavuro mavuro tidalimba nawo ife tsika tsika tsika gwedemu kuti wa ndikuyamika kumwamba kuti kwalolanso kuti lero lino achimwene tikulembeni kalata ineyo achimwene anga okondeka ndakupukwani ndisaname ndipo nthawi zonse ndidzapitiriza kuwuzani zimenezi tikuyamikiranso basi zomwe zija zakhweze zotsogola za ofofo Panopatu chombo cha Khweze chija tsopano chayamba kuyenda pakati pa Blantyre komanso Mangochi. Za dongosolo achimwene, kupita ndi kubwera ku Mangochi kuchokera ku Blantyre tsopano kwaphweka kwambiri. Mmene imayamba kuyenda pakati pa Mangochi ndi Blantyre, a Kafadala ndi amene anali oyambirira kukwera amwene. Akhala kwa nthawi yaitali akufuna kukaona ku Mangochi kd. Lero ndangodzuka koma munthu wankhawa kwambiri. Ndimadzifunsa mafunso ena ake amene nanenso ndakhala ndikumakanika kuti ndipeze mayankho ake. Kuti kodi ndiye kuti mayankhowo achokera kuti? Ponena ndikumati ndikakhala achimwene ndisaname, ndikumaonabe kuti pena pake kwathu kuno anthufe sitimalikonda dziko lathu. Ngati mukumbukira bwino lomwe achimwene makalata anga amene ndakhala ndikulemba ndikumanena kuti tikadakhala kuti anthufe dziko lathuli timalikonda, ndikukuuzani achimwene sibwenzi tili anthu ovutika chonchi. ndimaseka pena pake ena ake akamakamba kuti iyo bwande anthu kuti anatenga ndalama ukayambitsa kampani yopanga shuga kuti idzipanga shuga kugwiritsa ntchito misonkho yathu koma shugayo kwathu kuno amangopezekapo ndi apo yense shuga amapita kunja kukagulitsidwa ndalama zake zogulitsira shugayo kunja kwathu kuno sizibweranso ndikubwera komweyi zimatsala komweko. Makosana ena ake anasandutsa mgodi wawo achimwene amalolera kuti Nyasalandeyo Chabwino akhale osauka koma iwo akhale olemera kwambiri. Kulolera kuti Chabwino ndalama zakunja ma dollars amene takhala tikuwasaukira tipitirize kuwasaukirabe koma iwo nkumakhala nawo ngambwingambwi, kumabisa m'nyumba zawo. Ndipotu ndikamakamba achimwene nthawi ina yake, ena ake ankaona ngati ndikunama. Ena mpakana kufuna kunimenya, koma timanena ndithu zoona. ndalama zakunja zimene zikusowa kwathu kuno nchifukwa choti ena ake akubisa ali nazo ndithu amalolera achimwene kubwera nazo kuno ndikuziyika pa msika wa black market wa ndalama osati ukaziponya ku mabanki alipo mabwana ndithu ulendo wa awawawa amakatenga ndalama za shuga kunjawa amene amakhala nawo madola basi akafuna amawaponya pa msika kwa anyamata aphwanga tatikatireni amenewo Ine ndidzifulapo mwakuti, mwamva? Ndi anthu ngati amenewo amene, iwo salabadiranso kuti ngati dziko likuzunzika bwanji. Iwo zawo zimatheka basi. Kwathu kuno, achimwene, zikumakhala zinthu zomvetsa chisoni kuti tikumafa ndi ludzu koma mwendo uli m'madzi. Kumasauka ndithu, koma tili ndi anthu olemera koopsa! Anthu ena ake ochepa akumatidyera masuku pamutu, amwene. Ifetu tikumadabwa kuti koma inu. Nchifukwa chani kampani ya sugar yopangidwa ndi misonkho ya anthu koma zimene ikuchita sizikuoneka? Sugar'yo akadali okwerabe koma palibe amene amafunsa kuti kodi akuluakulu tikupindula chani? Safunsanso ayi chifukwa choti ena ake amapindulapo amwene kumasangalala ali phee! Pansi pa mtima mwina amakhala akumangotiseka kuti izo zimanyasa, mukhaula muona, tikupalani mamba! Kwathu kuno achimwene! Kumabwera ndithu anthu chaka ndi chaka amene timamva ndithu kuti awa akubwera kudzachita ntchito za malonda kwathu kuno. Koma zimangodabwitsa anthu aja akafika, zochitika zawo osaonekanso kuti akupanga chani. Komanso zikutipindulira chani? Moyo wathu osasinthanso ayi, kumangoonekabe wotuwa basi. Eee! Ena ake amakhala akumakadya kumeneku, kukaona kuti zinthu zake zikuyenda bwanji. Achimwene, Tikachoka ku nkhani ya shugayi, ofunika kuunikirananso za migodi kwathu kuno. Kaya, mwina mwake ndi umbuli wathuwu abwantasafe, koma ndithu tikukhulupirira kuti ena ake kwathu kuno, adekha, akutenga miyala yathu ya mtengo wapatali kumapita nayo kunja kumakagulitsa ndalama za nkhaninkhani, ndipo ndalamazo akudya ndi anthu ena ake obwera komanso anthu ena ake a mwathu mommuno ochepa. Nchifukwa chake lero lino ukamakamba za nkhani za migodi, zimangokhala ngati ukulankhula chirapa-rapa. Okuvomereza amakhala ochepa, koma ambiri samakondwa nazo. Nkhani za migodi kwathu kuno zimakhala ngati mwina mwake ukulankhula Chihelene, chifukwa ena ake akupindula nazo amwene ndipo amakhala chete ngati palibe chimene chikuwakhudza. Ndipo kwathu kuno tikudyeredwa masuku pamutu amwene. Pali kagulu ndithu koopsa kwambiri kamene kakutulutsa miyala ya mtengo wapatali kwathu kuno. Ndalama zimene zikadathandiza kutitulutsa mu umphawi wadzaoneni, iwo ndi kumathyololera m'thumba ali phee! Achimwene, zimakhala zinthu zodabwitsa kwabasi kuti kodi akuluakulu, koma chochitika ndi chani kwenikweni? Nkhani za migodi tikumangozilankhula, kuzilankhula, ayi koma ku Kasiya ku Lilongweku tapeza miyala ya mtengo wapatali yambirimbiri, ayi koma ku Neno tapeza miyala ya mtengo wapatali. Basi, nkhani zathu zikumangothera pomwepo. Ukafunsa kuti kodi akuluakulu, ndiye mwati nkhani zimenezi zili pati? Ha, ayi, mukuyenera kumvetsetsa abwantasa inu. Nkhani za migodi zimatenga nthawi yayitali kuti zitheke bwinobwino, sizingangotheka lero ndi lero. Oh, kodi? Akunama, nthawi ikupita iwo akutulutsa miyala yomweyi, kupita nayo kunja. Kuseliko, amalandira vima dollars vambirimbiri. Tikamalira kuti ma dollars kusowa, kulibe kwathu kuno! kumalira nafe ngati zoona koma pansi pa mtima athakati enieni. Achimwene, alipo ndithu makosana ena ake amene adabwera kwathu kuno kudzagwira ntchito zina ndi zina, ena mwina zokonza misewu, koma umangodabwa kuti aah, komatu anthuwa ntchito yawo anamaliza dera limeneli, nchifukwa chani sakufuna kusinthako kumene amagwirira ntchitoko? Ayi ndithu amwene, ationerera, akukumbako miyala yathu, akumatulutsa ali phee mabwasala ena ake akumakatapa thumba lokhuthala zawo ndikumayenda basi ngakhale ena ife tikuzunzika ndi umphawi wadzaoneni basi ino nanga titinso bwanji achimwene chimangondidabwitsa achimwene ndi choti tina unduna ndithu wathunthu wa zamigodi koma mpakana pano sindimatha kumvetsa kuti kodi ndiye kuti nkhani zake zamigodizi ndiye amapangira kuti Ku unduna kuli gulu ndithu la anthu limene limagwira ntchito kumeneko kupanga za migodi koma ndiye amangotipatsa mafunso ochuluka kuti ok ndiye mwati mumapanga za migodi itiyo? Kwathu kuno achimwene kulemera sitilinako patali koma tili nawo anthu ochuluka amene amafuna kuti alemere okha basi, iwo okha akhale ndi zonse safunanso kuti gulu lonse lipindule nawo. Pamenepa ndi pamene pamakhota nkhani achimwene. Anthu oyipa mitima, oti ngakhale akamva za kalatayi afunafuna pamene amabisa volovolo wawo, kulakalaka akawathire machaka obwantasa, kodi iwowo obwantasawo amalimbana nafe bwanji, akufuna kupanga za mgodi wathu iwowa eti? Kaya amwene, koma chodziwika bwino ndi choti, tilinawo ma bwasala ochuluka amene akutidyera masuku pa mutu, kulenga dala njala ya forex ndi cholinga choti ma dollars iwo akhale odula kwambiri, iwo adzigulitsa ndalama zawozo modulanso kwambiri kumanka nakatenga ndalama ku kampani zimene zimayenera kuti zipindulire manyasa tonse kumadya okha ntchito za migodi kumangoziyankhula kulankhula koma kumadabwa kuti kodi chikuchitika ndi chani nchifukwa chani sikuchitika china chilichonse anayamba kaletu amagwirizana ndi azungu ena ake amatulutsa miyala yathu ya mtengo wapatali eish Basi amwene, tinenenso chani nanga? Tingoyisiira pomwepa kalatayi basi, ndakwiya nazo kwabasi. Ndatha ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abulande kuda kunyasalande sunga mpenzi